an ka jɛ an ka nin video in lajɛ ɲɔgɔn fɛ banna diinɛ na ale bɛna ni mɔgɔ wɛrɛw ye minnu bɛ diinɛ minɛ k'a kɛ ka tɛmɛ arabu kan o layiru talen don kuranɛ kɔnɔ est ce que ni arabu banna diinɛ na o b'a to an bɛ ban diinɛ na ɔ ni arabu ye ko dɔ kɛ n'o ye diinɛ kunmasuli est ce que e bɛ se ka diinɛ attaquer ni arabu ye a dans la mesure où mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ye diinɛ yɛrɛ kɛlɛ o ye arabu de ye jɔn de fɔlɔ ala kira kɛlɛ jɔn de y'a gɛn ka bɔ a faso la jɔn de ye coalition kɛ ala kira kama silamɛw nalen ethiopie jɔnw de nana silamɛw nɔfɛ f'u ka silamɛya ban arabu tɛ ya arabu de don n'i ye se kɛ arabu yɛrɛ ye silamɛya kun tɛ a kun tɛ a kun tɛ bɔ yɛrɛ o la n ka walanda tɛmɛlen n y'a f'i ye an kɔni bɛrɛ t'an ni arabu cɛ koyi silamɛya dɔrɔn de y'an ni arabu bɔ ɲɔgɔn na sinon an ni arabu bɛɛ ba kelen fa kelen n'i y'an ka culture ta k'a lajɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ culture min na a bɛ taa 90 pour cent an ka an ni arabu ka culture bɛɛ kelen a bɛ 90 pour cent mais arabu yɛrɛ tun bɛ fɛn dɔ kɛ walahi anw tun tɛ sɔn k'o kɛ n bɛna n bɛna fɛn dɔ fɔ a ka hakɛ to kuma in fɔ cogo la arabuw fɛ yen dutigi dɔ sisan a bɛ du dɔ ye sisan o ye danbetigi du ye a ye kuma lamɛn dɛ danbetigi du don duba don quoi a yɛrɛ furumuso a yɛrɛ furumuso a b'o bila a ka hakɛ to o bɛ taa da ni nin du in mɔgɔ dɔ ye o bɛ garisɛgɛ min sɔrɔ o bɛna wolo ale ka du kɔnɔ ko n'o kɛra k'ale ka du fana bɛ kɛ duba ye arabuw tun b'o kɛ yara anw kɔni an n'an ka ko bɛɛ an ma sɔn o ma est ce que anw sɔnn'o ma anw ma sɔn o ma arabuw fɛ yen yanni silamɛya ka na an ɲɛ bɛ yɛrɛ feere la cogo min na ka so jɔ a kama yɛrɛ i bɛna muso bɛna ka so a bɛ so ta a b'a yɛrɛ feere a tun bɛ arabuw fɛ yen yanni silamɛya ka na mais est ce que anw sɔnn'o ma arabuw fɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔw bɛ arabuya dɔn u tɛ arabuya ni silamɛya gosi ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ muso dɔ cɛ tan walima cɛ duuru walima cɛ wolonwula a ka hakɛ to o bɛɛ bɛ na don kelen bɛɛ b'i mago ɲɛ n'u taara n'a ye kɔnɔbara sɔrɔ a lamɛn dɛ n'a ye kɔnɔbara sɔrɔ donc u bɛ mɔgɔ ninnu wele ka na ko muso ka den fa yira a b'a ɲɛnakala ni min diyara a b'a fɔ ko nin de ye ne den fa ye wa e de fana y'a ye arabuw tun b'u ka jɔn bila ka jɔn feere ka ka jɔn bila a b'a yɛrɛ feere u b'a wari